Seal tamall ar cuairt gur bhreathnaigh mé uaim. Tá muid anseo ar Árainn Mhór. Tá muid ag déanamh siúl, cosán Árainn Mhór mar pháirt de Féile an Earagail agus seo rud a dhéanann muid achan bhliain anois le b'fhéidir deich mbliana anuas, na baird nua-aoise a thugann muid orainn féin agus is ceangal atá ann idir muintir na hAlban is muintir na hÉireann, filí agus ceoltóirí ag teacht le chéile agus ag déanamh ceiliúradh ar theangaí agus ar an fhilíocht agus ar an cheol. Ó casadh do cailín de sóc ama casadh sí lorg a Bhuel, tháinig muid isteach anseo go Oileán Árainn Mhór inniu agus thoisigh muid an siúlóid. Bhí muid ag dul siar de dh'ionsair an teach solais agus rinne muid siúlóid galánta siar ansin agus rinne muid cúpla stop ar an bhealach. Rinne mé féin cúpla amhrán a cheol. What a smash for you. Bhí Rody Gorman inar gcuideachta fosta, file atá ina chónaí ar Oileán Sciathanach in Albain, agus rinne seisean píosaí a léamh amach as a chuid bardachta féin. Anois, Agus an t-earrach ar tíocht. Isteach in a shaol aige fhéin. Tá an nasc idir Gaeilge na hÉireann agus Gaeilge na hAlban agus ealaíontóirí a bhaineas leis an dá thír thar a bheith tábhachtach agus is breá an rud é go bhfuil Féile an Earagail ann atá in ann an nasc sin a choinneáil ag goil chuile bhliain agus go mba fada buan é.

Tarlaíonn rud suimiúil nuair a bhíonn malartú smaointe idir an dá dhream agus bíonn muid ag éisteacht le teangaidh s'acu, rud atá iontach spéisiúil, agus ag foghlaim teanga agus iadsan ag éisteacht le teangaidh s'againn. Is tugann sé níos clósáilte muid.
Sílimse go bhfuil tograí mar seo iontach iontach tábhachtach, go ndéanann sé ceangal idir na healaíntóirí. Sílim gur ciorcal mór amháin muid agus go háirid nuair atá sé ag baint leis an teangaidh. An teangaidh amháin atá ann cé go bhfuil difríocht ann. Dhruid mé mo shúile ar fhaitíos go bhfeicfinn.
Is breá an rud é go mbíonn an fhéile seo ar siúl agus go gcuireann sé sin béim ar na nasca idir an dá thír agus ealaíontóirí a bhaineas leis an dá thír agus meascán ní hamháin de theangachaí ach de chineálacha éagsúla ealaíona agus inniu féin bhí ceol agus filíocht agus fonnadóireacht i gceist ach roimhe seo bhí neart éagsúlacht ealaíona eile i gceist freisin agus beidh amach anseo is cinnte dearfa. Bhuel, cha dtiocfadh leat gan sult a bhaint as an lá inniu. Bhí an aimsir linn inniu, bhí lá galánta, measaim. Thug sé deis dúinn

ea sin agus mura bhfuil mé go raibh mise i mo ghadaí lán a bhí mar fear sin sin. Bhain mé héin an-sult as an lá seo. Bainim héin sult i gcónaí as. Tá mé ag ceapadh gur bhain chuile dhuine a raibh páirt ar bith acu leis an lá, lucht éisteachta agus lucht ealaíne, gur bhain siad siúd ar fad. An-sult go deo as cúrsaí an lae inniu. Yeah, bhí, bhí lá draíochtúil againn bhí sé go speisialta. So, bhí sé iontach deas a bheith ag éisteacht leis na ceoltóirí ag amharc amach ar eh, an fharraige agus ag éisteacht le fuaim na dtonn agus na héanacha ag ceol agus no, sílim gur bhain achan duine a raibh ar siúl pléisiúr iontach as. Bhí sé nó lá, lá speisialta bhí ann.